aw balimakɛ de bɛ ka kuma ni aw ye n'o ye imamu adama salamanta ye an sigiyɔrɔ bɛn bɛ abijan ma kɔdiwari kɔnɔna na bi an donna an ka kalanbolo kɔnɔ n'o ye an ka dɔnni gindo kalanbolo ye n'o ye an ka mago ɲɛ dɔnni kalanbolo ye n'o ye an ka fayida kalanbolo ye alihamdulilahi an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo minnu ye imamu kanu minnu abɔnenen don an ka pazi kan ani minnu bɛ an ka video kɔmante an bɛ o fo ani minnu yɛrɛ bɛ imamu yɛrɛ wele ka dugawu kɛ an ye an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an y'a fɔ ko ye kanu de ye i mɔgɔ mɔgɔ kanu walahi n'a tigi ye fɛn min d'i ma a bɛ kɛ ma nafa ye i ye mɔgɔ mɔgɔ kanu n'a ye dugawu kɛ ɲɛ a bɛ jaabi ma o tuma an bɛ dugawu kɛ kanubaa bɛɛ lajɛlen ɲɛ an b'a ɲini ala fɛ hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a di an n'o ma minnu bɛ nafolo ɲini na ala ka nafolo di anw ma an n'o ma minnu ta ye furu ye ala ka furu nafama d'o ma minnu yɛrɛ bɛ aventure la an b'a ɲini ala fɛ ala ka tunga nɔgɔya ni o bɛɛ lajɛlen ma bi an donna an ka kalanbolo kɔnɔ an bɛ fɛ ka kuma fɛn dɔ kan fɛn min n'a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ imamu de ye layidu ta an ɲɛ an ko dɔnni min ni ne yɛrɛ b'a dɔn ni tiɲɛ b'a la walahi n b'o di aw ma fo n'a kɛra dɔnni ye dɔnni min baarali bɛ se ka ko dɔ se mɔgɔ ma o dɔ ye dɔnni sugu jumɛn ye o ye ka kunnafɛn furakɛ ka bɔ mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ma fara kunnafɛn furakɛ la n'i yɛrɛ tɛ mɔgɔ kangara ye n'ala ma fara i kan a b'i zuwe kɔ kan o tuma o dɔnni ninnu min bɛ mɔgɔ problème dɔ lase mɔgɔ ma o tuma ni o problème nana an yɛrɛ b'o baara kɛ an ti mɔgɔ kalan o fayida la bari olu ko ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ an bɛ fɛn o fɛn dɔn k'a bɛ mɔgɔ mago ɲɛ walahi imamu b'a bi a di aw ma lilahi wa li rasuli ka d'a kan an y'a sɔrɔ bi dɔnni kɛla bolo fɛn wɛrɛ de ye karamɔgɔ minnu ye dɔnni kɛ olu ye dɔnni kɛ lenburuba ye k'a bɛn o yɛrɛw da ma hali n'i ko mɔgɔ min ma n kalan nin na e n karamɔgɔ de y'a n kalan na n fa de ye n kalan la n terikɛ ni mɔgɔ tɛ mɔgɔ kalan la e t'a sɔrɔ sa walahi e t'a sɔrɔ ne yɛrɛ ne yɛrɛ n b'a fɔ la ala ye n seere ye walahi ala ye n seere ye ne ye dalilu dɔ kalan waa mugan suratul wakiya ka karamɔgɔdenw nin b'olu de kɔnsɛrɛne kosɛbɛ karamɔgɔden fɛn o fɛn n'i y'i sigi a wakiya in kan k'i sigi a kan ayi k'a fɔ jama bɛ na i ma cogo min na k'a fɔ mɔgɔw bɛ na cogo min na i t'o jɔrɔ wa mɔgɔw fana mago ɲɛni t'i jɔrɔ y'a dɔn mɔri bɛ fɛn fila de jɔrɔ mɔri bɛ fɛn fila de jɔrɔ ka se ka mɔgɔ ka se ka na o ye kelen mɔgɔ min bɛna na ka se k'o mago ɲɛ o ye fila ye o tuma ali wakiya mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a kan walahi jama bi ne ma jama min bi ne ma fana i bɛ se k'o mago ɲɛ bari dalilu hakika don ne y'a kalan waa mugan ani kɔnpile damadɔ ka n y'a di kanubagaw caman ma lilahi wali rasuli e min bɛ ka ne lamɛn a kana bɛn e kɔnɔ k'a fɔ ko n'i nana ko a bɛna di e fana ma fu koyi ala k'an bɛn sababu ma an b'a fɔ de dɔrɔn k'a yira k'a fɔ dɔnni kuwa dɔnni tɛ foyi ye mɔgɔw mago ɲɛ yanni dɔɔni cɛ e bɛna sa karamɔgɔ joli sala ka bon falen to a bolo papiyew la siriw la mɔgɔ ma se ka kiɲɛ ta a ma foyi ɲɛ o dɔnniw de tala olu de bɛ fotokopi bi k'a caman bila fesibuku gurupu ni fɛnw kan k'a sɔrɔ min yɛrɛ b'a di ale t'a dɔn dɔnni sugu min de don min bana k'i ka dɔnni di ka dɔnni dogo a ye nin fa kiɲɛ ye nin mɔkɛ ka kiɲɛ ye n ye nin kalan karamɔgɔ fɛ a sala k'a to a bolo ale denw de y'o papiye ninnu ta o de bɛ fotokopi k'o bila fesibuku kan n delila ka dɔ ye walahi ala ye n seere ye a taara mɔriya kɛ a ye o ka so kiɲɛ dɔnni de ta ka kesu kelen ta k'o papiyew dɔ bɔ ka taa n'a ye a taara bamakɔ a gɛlɛyala a ma han a bɛ ne ni ala cɛ a yalala a ye papiye na a y'a bɛɛ feere a y'a bɛɛ feere mɔgɔw ma i y'a faamu wa i b'a sɔrɔ o dɔnni sugu ninnu ale fa ma sɔn k'a di maa si ma lilahi wali rasuli o tuma n'i sala k'a to a bɛ ta ka feere ou bien a bɛ fotokopi ka bila paziw kan diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ a tɛ mɔgɔ si mago ɲɛ e min fana sala i ma a di mɔgɔ ma ni kɔnɔna jɛlen o tuma dɔnni ye mɔgɔw mago ɲɛ o de ye dɔnni yɛrɛ ye fɛn o fɛn tɛ se ka mɔgɔ mago ɲɛ o tɛ dɔnni ye arabu ko ali ilimu nafi o ko dɔnni ye nafa di dɔnni b'i la o dogolen de don i tɛ se ka mɔgɔ mago ɲɛ n'i tɛ se k'o di mɔgɔ ma o ye sitana dɔnni ala k'an kisi o ma o tuma imamu yaya kanubaga ninnu an ko min bɛ aw mago ɲɛ an b'o de di aw ma bi an bɛna fayida fila di aw ma a fila nafa ka bon kosɛbɛ muso min bɛ yen n'ala m'o garisɛgɛ den na an bɛ dugawu kɛ wolomuso bɛɛ lajɛlen ye ala ka den di an n'o ma ou bien cɛw min bɛ yen n'ala m'o muso garisɛgɛ den na an bɛ dugawu kɛ furucɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka den nafama d'o ma den de bɛ mɔgɔ dusukun ɲɛnajɛ furu tɔnɔ ye den de ye ni furu kɛla ni den tɛ furu la dɔrɔn a furu bɛ a bɛ furu goya kosɛbɛ o tuma ka furu hinɛ ni tin don a la o ye den de ye a bɛɛ b'a an ɲɛ jɔyɔrɔ kɛ denw ye o tuma musow minnu bɛ yen n'o ma den sɔrɔ a bɛ se ka kɛ porobilɛmu damadɔ ye a dɔ bɛ yen muso dɔw bɛ yen kɔnɔnabana b'o la denwolo kɔnɔ denwolonugu bana bɛ yen ni o bɛ yen i tɛ se ka den sɔrɔ o ye kelen ye a dɔw bɛ yen nɔ kunnafɛn jugu b'o nɔfɛ ɔ ni kunnafɛn jugu sugu dɔ bɛ muso nɔfɛ n'o ma furakɛ a ka gɛlɛn a muso tɔgɔ la ka den sɔrɔ o ye fila ye ubiyɛn a porobilɛmu dɔ bɛ yen o bɛ cɛ yɛrɛ la cɛ yɛrɛ tɛ se ka den sɔrɔ nka komi muso de bɛ bange a bɛɛ porobilɛmu bɛ da muso kan o tuma an bɛna musow ka kote de fɔ o tuma n'ala sɔnna don wɛrɛ cɛw ta fana an bɛna o fana fayida fɔ n'ala sɔnna muso min bɛ yen ko ala ma den d'i ma k'a sabu kɛ kɔnɔnabana ye ko bana dɔ de b'i kɔnɔ na an bɛna furakɛ cogo fila fɔ kɔnɔ na ani den sɔrɔ cogo la a ye taa kɛ a ka na jaabi di imamu ma ne ye mɔgɔ caman de dɛmɛ ni nin ye ala ye n seere ye an ye mɔgɔ caman dɛmɛ ni nin ye ala barika la u ye den sɔrɔ k'a da o kɔ la a ka ca dɛ mhm. ni kɔnɔnabana bɛ muso min na a tɛ se ka den sɔrɔ i bɛ kuranɛ aya dɔ bɛ yen lalabasa fi batinihi ubiyɛn lalabisa warisu ni hafisi a fɔ cogo tɛ kelen lalabisa fi batinihi ila yomi yubasun i b'a sɛbɛn siɲɛ bi wolonfila lalabisa fi batinihi ila yomi yobo asun lalabisa fi batinihi ila yomi yobo asun i b'ale sɛbɛn siɲɛ bi wolonfila o tuma n'ale sɛbɛnna ka ban i bɛna ka na fɛn dili ɲini sinsan dili i b'ale ɲini manden sunsun dili manden sunsun kelen dili i b'ale fana ɲini ani balasan dili nin yiri dili saba i bɛ nin don daga kɔnɔ ka nasi kɛ a kan k'a datugu f'a ka mɛn dɔɔni hali n'a kɛra tile kelen a k'o kɛ o pozisiyɔn na o tuma sisan a tigi bɛna minni daminɛ a b'a min wagati jumɛn a b'a min sɔgɔmada fɛ n'a wulila sɔgɔma dɔrɔn yann'a ka dumuni kɛ a bɛ bɔti fa la a b'a min o tuma ni muso kɔntinena nin fɛ sɛmɛni kelen n'a sɔrɔ kɔnɔnabana in sababu ye n'a sɔrɔ a sababu ye kɔmadire denwolobaliya sababu ye kɔnɔna joli de ye ubiyɛn fɛn dɔ de b'a kɔnɔ a b'a furakɛ n'a sɔrɔ kuru de b'a kɔnɔ a bɛ kuru in ci n'a sɔrɔ dabali don a bɛ dabali tiɲɛ n'a kɛra fɛn o fɛn k'o de bɛ den muso bali den wolo la n'a kɛra nin kɛcogoya la a b'a ci o tuma sisan ni kɔnɔ furakɛla sisan i bɛna ka na denko ala wele de kɛ sisan kun fayakunu segin bɛ kuranɛ kɔnɔ kabako de don den woloko la min ma den sɔrɔ fiyewu hali ni ala ma den da i dakan na n'i ala wele ni ala bɛ den d'i ma o ye kun fayakunu segin min bɛ kuranɛ kɔnɔ komi an bɛ ka kuma yɔrɔ min na sisan a bɛ se ka kɛ min kalannen don dɔɔnin o de bɛ se ka nin fayida in olu da nin ma nafa ye dɔɔnin komi an kalanden ɲɔgɔn caman bɛ yen u b'an wele k'an fo kosɛbɛ u b'an filisite tuma dɔ an bɛ fayida dɔw di olu de bɛ se ka olu baara kunfaya kuni seegin min bɛ kuranɛ kɔnɔ i b'a bɛɛ sɛbɛn mɔgɔ min b'a sɛbɛn a tɛ kuma mɔgɔ si fɛ a sɛbɛntɔ a b'a bɛɛ sɛbɛn fo ka taa ban a t'i da waga k'a fɔ n ko n'a y'i da waga k'a fɔ n ko o tiɲɛna a bɛ segin a kan tuguni i b'a bɛɛ sɛbɛn siɲɛ kelen kelen kunfaya kuni seegin a fɔlɔ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ suratul bakara kɔnɔ a aya fɔlɔ bɛ sɔrɔ suratul bakara aya kɛmɛ ani tan ani wolonwula a filanan bɛ sɔrɔ suratu ali imurana kɔnɔ aya bi naani ani wolonfila a sabanan bɛ sɔrɔ suratu ali imurana kɔnɔ tuguni aya bi duuru ni kɔnɔntɔn a naaninan bɛ sɔrɔ suratul anami kɔnɔ aya bi wolonfila ani saba a duurunan bɛ sɔrɔ suratul nahali kɔnɔ aya bi naani a wɔɔrɔnan bɛ sɔrɔ suratul mariyama kɔnɔ aya bi saba ni duuru a wolonfilanan bɛ sɔrɔ suratul yasini kɔnɔ aya bi seegin ani saba a seeginnan bɛ sɔrɔ suratul gafiri kɔnɔ aya bi wɔɔrɔ ani wolonfila i bɛ nin bɛɛ sɛbɛn siɲɛ kelen kelen a sɛbɛnba tɛ kuma mɔgɔ fɛ o tuma n'a sɛbɛnna k'a ban sisan e mɔgɔ min bɛna taa yiri bɔ a yiri ye sunsun de ye sunsun furabulu a bɛ bɔ don jumɛn a bɛ bɔ alamisa de fajiri selilen kɔfɛ yanni tile ka bɔ i bɛ taa bɔ siri naani e mɔgɔ min bɛ taa bɔ i tɛ kuma mɔgɔ fɛ ka taa i segintɔ fana i tɛ kuma mɔgɔ fɛ i y'a faamu wa i tɛ kuma mɔgɔ fɛ ka taa i segintɔ fana i tɛ kuma mɔgɔ fɛ o tuma i b'a yiri bɔ i b'a kɛ siri naani ye i bɛ na n'a ye o tuma a bɛna don daga la ka nasi kɛ a kan n'o ye kunfaya kuni seegin ye o tuma min fana b'a tobi ale fana tɛ kuma mɔgɔ fɛ k'a tobi a b'a tobi f'a ka mɔ n'a tobila ka mɔ wagati min na ni a ji bɛ sɛɛnɛ tobiko kelen de don kuwa a b'a ji sɛɛnɛ a tigilamɔgɔ b'a min wagati jumɛn a b'a min su fɛ fitiri selilen kɔfɛ ni fitiri selila dɔrɔn a bɛ dɔ min a la ni fitiri selila dɔrɔn a bɛ dɔ min a la fo sɛmɛni kelen a ka ca ala fɛ n'a kɔntinɛna ka nin kɛ nin kɛ cogoya la ten a bɛ taa se kalo fila kalo saba ma wagati min na n'i ye nin fila kɛ nin kɛ cogoya la a kɛla pɔrɔblɛmu fɛn o fɛn ni muso ka kote de don ala b'a tigi sɔn den na o tuma an fana ye mɔgɔ caman dɛmɛ ni nin ye an ye mɔgɔ caman furakɛ ni nin ye ala ye barika la u ye u ka denw sɔrɔ komi a nafa ka bon kosɔn an b'a di aw ma a yɛrɛ bɛ se k'a kɛ a yɛrɛ ɲɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a kɛ ala ka barika don a la o kɔfɛ mun kosɔn fura in fayida in na an ko i tɛ kuma adamaden kuwa an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛ i y'a dɔn kafoɲɔgɔnya cɛ ka se muso ma ladabu dɔ b'a la cɛ ni muso n'aw bɛ kafoɲɔgɔnya la a kana kuma a bɛ pɔrɔbulɛmu caman de se denw ma bi walahi i bi denw caman ye sonyɛni ni vagaboya ni delenkanya na han o de y'a sababu ye a dɔw yɛrɛ ka kafoɲɔgɔnya kuma o wagati ninnu de bɛna daminɛ dɛ dɔw ta ye diyanyɛ kumaw ye dɛ i bɛna n faga dɛ i ye n bila n dan na dɛ i ye n kɛ ten nin dɛ walahi ni den min sɔrɔla o kɔnɔna na han o den ti ko min kɛ a tɛ yen o ye minnu ta ye a goya sira ye minnu ta ye a goya sira ye kuwa aa i yɛrɛ i bɛ ten i bɛ ten i bɛ ten o tuma cɛ ni muso n'aw bɛ se ɲɔgɔn ma a ye aw da minɛ o tɛ kuma wagati ye o tuma ni a ka ca ala fɛ ni den min sɔrɔla o la ala bɛ den kisi ko caman tɔɔrɔ ma nin wilibali de dɛ walahi an filɛ ka nin min di aw ma hakika de don bi den caman tiɲɛnen bɛ delen dɔrɔgutala ni fɛn ninnu ye a den ninnu sɔrɔtɔ min kɛla nin den b'o sira de kan o tuma an bɛ an kanubagaw bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ abonnen don an ka pazi kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'a ma min faamu an ka fayida la a bɛ se k'an ɲininka bari tuma dɔw la fayida di cogoya tuma dɔw la an bɛ se ka fili an delila ka fayida dɔ di kalimatu sahada ka layilaha ilalahu an ye jate min di ni an filila jate la o ɲɔgɔnna caman n'a ma min faamu an ka kuma na a bɛ se k'an ɲininka insalaw an bɛ o jaabi di aw ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna insalaw an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ video wɛrɛ la wasalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu